Seo chugainn anois é. Mark Bradley ag tagtha amach. Déanta go deas anseo agus tá, an bhfuil an chéad scór faighte go hálainn ar fad ansan ag an gCeannabhánach. Le hEoghan ag socrú síos i gceart. Rory Brennan an tráth seo atá istigh mar lán tosaí ag Tír Eoghain. An aire scaoilte, Maguire ag gluaiseacht chun cinn agus tá a phointe faighte aige. do Dhún na nGall, gaisce d'aon chlub. Mar sin ruathar chun cinn aige Mark Curran. An tráth seo, déarfaidh an slua leat go bhfuil an ceann sin curtha go hálainn thar an trasnán. Beirt istigh mar lántosaithe acu, seo duine acu ach an pheil ag preabadh dá ucht ansan. Faighte aige Murphy agus tá sé sin curtha go hálainn ar fad ag Michael Murphy. Díreach ag teacht i leathchiorcal anseo. Isteach go deas chomh fada le Bradley, Darragh Canavan ar bheagán ama, pointe álainn cruthaithe aige Tír Eoghain. Ach ansan thíos a bhí Kieran McGeary fógartha anois. McGeary tar éis leanúint air agus tá sé laistigh de bheirt anseo. Uillinn ghéar go maith aige ach Mattie Donnelly tá seans ar phointe aige siúd. Gluaiseacht an-bhreá ar fad aige. Morgan ag tabhairt rogha dó. Trasna má tá go dtí Peter Tague, an lánchúlaí anois, ag scaoileadh fé agus tá ceann an-mhaith ar fad faighte aige Peter Tague. Sea, agus, bhuel, tá an chabhair leis mall go leor ag teacht isteach, Murphy ag teacht mar rogha agus é faighte anseo anois agus McFadden á stiúradh san go cruinn thar an trasnán. Sa deireadh, tá an chabhair leis beagán mall, amach i dtreo McGettigan. Ach buaite go maith aige Brennan air siúd agus tá Bradley istigh an báireoir tagtha amach. Tógfaidh Bradley a phointe agus é déanta go deas. aige Dún na nGall. Mogan anois. Seacht nóimeat go leith le dul go leath ama. Agus anois an ceann san seolta isteach arís aige Jamie Brennan, fear atá thar a bheith éifeachtach. Kieran McGeary arís Dún na nGall beagán faillíoch Michael Murphy. Tuigeann sé an chontúirt agus tá sé ag faire Peter Tague anois. Trasna anseo, Kieran Daly bhfuil pointe déanach anseo le cabhair an trasnáin do Thír Eoghain agus sin deireadh leis an gcéad leath. Dún na nGall tógtha aige Michael Murphy anois, Roarty laistigh dó. Murphy á shocrú féinig, tá san buailte ard ach tá an slua sásta agus a chúis acu. Ana-scór ar fad arís ag Murphy.
Bradley ar ruathar amach anso, McKernon ag dul isteach sa spás, tógtha aige Peter Harte. Ar an gciotóig, bheadh sé an-fhuirist aige ar an ndeasóig, gach pioc chomh fuirist. Seo sin níos fearr ó Petey, cé go.
Arís os comhair an chúil, bánaithe go maith aige Tír Eoghain an tráth so, McKernon, sin a haon a dó dhéag anois fachta aige siúd ag. Agus imirt an preab ar an talamh agus imirt agus mar gheall ar sin bhí sé. Glactha siar ag Paul Faloon an réiteoir an uair sin go dtí cic saor normálta ansin. Pas aníos aige Darragh Canavan atá neart aige Kennedy gabháil tríothu go fuirist ansan. Níor buaileadh aon bhob ar fhear Thír Eoghain ansan. Anois, iarracht anseo aige Caolan McColgan tá san misniúil mar scór, tá san ar fheabhas mar scór, dhá phointe. Sea, scór inspioráideach ar fad. Gavin Mulreany, Darragh Canavan. rince timpeall na háite. Morgan laistiar den ngluaiseacht ach níl aon ghá aige Mattie Donnelly le cabhair tógfaidh sé a phointe leathchuimhneamh ar chúl aige má tá. Sea agus tá ráta scóir leis seo.
Aon athrú amháin atá déanta ag Jim McGuinness mar a dúramar ag leath-am, an-ghabháil ansan aige Jamie Brennan agus tá an luas aige McGeary a chur de. Tá bearna oscailte agus Morgan ag teitheadh siar, bhuel as a stuaim féin! O'Donnell. istigh in áit Joe Oguz, fear eile de chriú Thrí Leac. Ach Dún na nGall anois agus tá fuinneamh sna cosa ná raibh sa chéad leath agus tá le cabhair, ní raibh éinne sa chúl, is dóigh gur sé fear ar chúl. McKernan, isteach go dtí Ruairí Canavan. Kilpatrick ag teacht trasna. Mattie Donnelly, gluaiste laistigh den stua, beidh sé sásta le pointe agus tá pointe eile fachta aige Donnelly. Ruairí Canavan, ag gluaiseacht laistigh, ag iarraidh aird na gcosantóirí a mhealladh in airde le Curran, Darren McCurry má tá á thabhairt san isteach,